igbo kwenu kwenu kwezuenu onye ma ngwugwu onye ukwu buru bịaba ọ na-eme agwa agbata obi n'eke ndeewonu ndị ọma na-ege ntị aha m bụ lọlọ nnadozie ana m ekenekwe ndị na-esonye anyị n'ihe nke anyị na-eme ebe a ana m ekenekwe maazị Nnadozie n'ihe ọmụmụ niile nke ọ na-ewetara anyị na ihe nke anyị na-eme ebe a asị m ya dịrị unu na mma ya dịkwara unu na mma dịrị ụmụ unu na mma dịrị ezinụlọ unu na mma n'aha jizọs amen n'ụbọchị taa achọrọ m iwetara unu ihe nkụzi gbasara mkparịta ụka n'asụsụ Igbo ihe nkụzi gbasara mkparịta ụka n'asụsụ Igbo n'ihe mkparịta ụka nke anyị ga-eme n'ụbọchị taa aga m akọwara unu ka anyị si ekele n'asụsụ Igbo ụzọ anyị si ekele ekele n'asụsụ Igbo aga m akọwakwara unu ka e si akparịta ụka dịka ị fụ mmadụ ihe i nwere ike ịgwa onye ahụ ma ọ bụkwanụ ihe i nwere ike ịsa onye ahụ ma onye ahụ jụọ gị ajụjụ ka e si akparịta ụka ma ị fụ mmadụ ọ ihe m bịara ịkọwara unu n'ụbọchị taa aga m ebido n'ịkọwara unu ka anyị si ekele ekele ụtụtụ ọma ya bụ ekele nke ndị oyibo na-akpọ good morning

ehihie ọma mgbede ọma ụzọ ọzọ anyị si ekenekwa dịka a gaba ịnaba ụra bụ ka ọ bọọ ka ọ bọọ ka chi foo ka ọ bọọ ma ọ bụkwanụ ka chi foo echefukwana na igbo na-asụ n'olu n'olu igbo na-asụ n'olu n'olu ya pụtara na ndị igbo nwere ọtụtụ ụzọ ha ji asụ asụsụ kachifo na ka ọ bọọ pụtara otu ihe ya bụ good night good night good night kachifo ka ọ bọọ ka chi foo ka ọ bọọ ndeewo eji m aka na ị mụtana ka esi ekene ndeewo ihe ọzọ m chọkwara iwetara unu n'ụbọchị taa bụ ka esi ekele ekele dịka ịfụ mmadụ n'ụzọ ka esi akparịta ụka ma ị fụ mmadụ n'ụzọ ọ bụrụ na ị fụ mmadụ n'ụzọ ihe ị nwere ike ịgwa onye ahụ dịka ihe nkwanye ugwu ị ma na ndị Igbo ọ na-abụ anyị fụ onwe anyị n'ụzọ maọbụ anyị fụkwanụ ndị ọzọ n'ụzọ anyị bụ ndị na-agbasapụ ahụ anyị bụ ndị Igbo bụ ndị na-agbasapụ ahụ ị fụ nwanne gị n'ụzọ i kelee ya ị fụ nwanne gị n'ụzọ i kelee ya ị fụ nwanne gị n'ụzọ maọbụ ị fụkwanụ onye ọbụla ị chọrọ ikele n'ụzọ bụ onye Igbo kedu ka ị ga-esi kelee ya ndeewo ndeewo ndeewo nwere ọtụtụ ihe ọ na-akọwa ọ bụrụ na anyị chọọ ka anyị kọwa ndeewo n'asụsụ oyibo ndeewo pụtara hi hello welcome hi hello welcome ya pụtara na ị nwere ike iji ndeewo wee kelee ma mmadụ nye gị ihe ị nwekwara ike ịsị mmadụ ndeewo ma ị fụ onye ahụ ị nwekwara ike ịsị mmadụ ndeewo dịka ihe ịkpọtụrụ mmadụ afa ị fụrụ mmadụ n'ụzọ ị kpọtụrụ mmadụ ọ pụtakwara ndeewo ndeewo ndeewo matakwa na ndeewo bụ ma ọ bụrụ na ị na-ekene otu onye ọ bụrụkwa na ị na-ekene igwe mmadụ i kwuo ndeewo nụ ndeewo nụ ndeewo nụ pụtara na ị na-ekele igwe mmadụ ị na-ekele igwe mmadụ ọtụtụ mmadụ mmadụ dịka abụọ atọ anọ wee dịrị gaba ndeewo nụ ihe ọzọ m chọkwara ịkọwara gị n'ụbọchị taa bụ ka ndị mmadụ si ekenekwa onwe ha ma ha fụ n'ụzọ ndị Igbo ka ha si ekelekwa onwe ha ma ha fụ onwe ha n'ụzọ mmadụ nwere ike ịjụ gị kedu ka ị mere kedu ka ị mere ma ọ bụkwa kee ka ị mere how are you doing how are you how are you doing gị sị ya adị m mma adị m mma Kedu ka ị mere? Asịsa gị abụrụ adị m mma. Kedu ka ị mere? Adị m mma. Kedu ka ị mere? Adị m mma. Adị m mma n'asụsụ oyibo pụtara I'm fine. Adị m mma. Kedu ka ị mere? Adị m mma. ndewonụ eji m aka na unu na-amụtakwa ihe n'ihe nkụzi nke a ọ bụrụ na o nwere ihe ị mụtara biko deere anyị ya n'ime edemede comment section ọ bụrụ na o nwere ihe ị mụtara n'ụbọsị taa biko denyere anyị ya n'ime edemede comment section ọ bụkwara na o nwere ụzọ ọzọ ndị obodo unu si asụkwanụ ya ị ma na asị m na mbido na igbo na-asụ n'olu n'olu ya pụtara na e nwekwara ọtụtụ ụzọ ọzọ ị nwere ike iji kwuo ihe ndị a ọ bụrụ na o nwere ụzọ ọzọ ị mara a ga-eji wee kwuo ihe ndị a denyekwara anyị ya ka anyị nwa na-amụtakwa ebe ị ma na ara egbu afọ ime aka a sị na egbokata ide na ọ kwapụ mgbe oluwa ka nke n'ebe odogwu emerike ike ji ọfọ etaitio